Dia dhuit agus fáilte go dtí an rang Gaeilge. Sa ceacht seo, beimid ag féachaint ar cheist scrúdaithe a bhaineann leis an téama teicneolaíocht. Is ceist é seo a bheadh ar an bpáipéar scrúdaithe, ceart go leor, so ba mhaith liom féachaint ar an gceist. Ba mhaith liom féachaint ar an bplean agus ba mhaith liom féachaint ar roinnt nathanna gur féidir leat a úsáid leis. Ok, ar dtús báire, an cheist. Chonaic tú post fógraithe don chomhlacht teicneolaíochta Microsoft le déanaí. Ok, chonaic tú post, a job, fógraithe, advertised, don chomhlacht teicneolaíochta Microsoft. Scríobh iarratas poist don phost, iarratas poist, sin job application. San iarratas, déan cur síos ort féin, describe yourself, agus cén fáth go mbeifeá oiriúnach don phost, why would you be, so, sin an modh coinníollach, cén fáth go mbeifeá oiriúnach suitable don phost, for the job. Chomh maith leis sin, pléigh na scileanna digiteacha atá agat. So cén scileanna atá agat a bheadh go maith don phost seo? Ok, so an comhlacht ná Microsoft. Ok, so cén sórt ceist é seo? Bhuel, is ceist fada é seo. Ok, so ba mhaith leat leathanach nó leathanach go leith a scríobh air seo. Ok? So an plean. Ok. So, trí alt. Alt a haon, cur síos ort féin. So, cad is ainm duit? Caitheamh aimsire? Em, cá bhfuil tú i do chónaí? Em, an, agus an teicneolaíocht i do shaol. Ok, so an bhfuil idirlíon agat, bhfuil ríomhaire agat? An bhfuil tú go maith leis an, leis an teicneolaíocht sin? Ok, an bhfuil an teicneolaíocht tábhachtach duit? Ok, agus mar sin de. Ok, alt a dó, na scileanna teicneolaíochta atá agat. Tá brón orm, tá, b'fhéidir autocorrect ar siúl ansin, TEIC, teicneolaíochta. So na, cad iad na scileanna atá agat? An féidir leat ríomhphost a scríobh agus a sheoladh? An féidir leat dul ar na meáin shóisialta? An bhfuil cuntas meáin shóisialta agat? An féidir leat freastal ar chruinniú ar líne, OK, ar Microsoft Teams? Go hiontach. Uimhir a trí, nó alt a trí. Cén sórt duine tú agus cén fáth ar chóir do Microsoft an post a thabhairt duitse? Cén sórt duine tú agus cén fáth ar chóir Why should Microsoft give you the job? Ok, so cad a dhéanfaidh tú mar oibrí maith? Ok, so ag úsáid an aimsir fháistineach ansin, cad a dhéanfaidh tú? What will you do as a good worker? Ok, beidh mé in am gach lá, beidh mé ionraic, honest, em, oibreoidh mé go dian, OK. Beidh mé eh go maith ag obair le foireann, OK, working with a team. OK. So tá a lán rudaí ansin in alt a trí. OK. Nathanna. Nathanna. A dhuine uasail. OK. So beidh tú ag tosú an iarratais mar seo, you'll be starting it like this, OK, with your dáta, of course, and a dhuine uasail. em, dear sir or madam, ba mhaith liom cur isteach ar an bpost I wish to apply for the job feiliúnach, oiriúnach suitable bheinn, ok, so this is us answering an mbeifeá, an mbeifeá would you be? I would be bheinn an-oiriúnach don phost mar. OK. Táim sásta rudaí nua a fhoghlaim, I am willing to learn new things. Tá dúil agam sa teicneolaíocht, ní agat ach agam. Tá dúil agam, I have a, a great, passion or interest for technology. Is duine ionraic mé, I am an honest person. Réitím go hiontach le daoine. I get on very well with people. Is imreoir foirne mé. I'm a team player. Oibrím go hiontach le daoine eile. I work very well with other people. Is duine cabhrach mé. I am very, I am a helpful person. Bheinn sásta rudaí nua a fhoghlaim. I would be happy and willing to learn new things. Tá a lán buanna agam a bheadh go hiontach don chomhlacht, dar liom, I have many talents that would be great for the company, dar liom, in my opinion, OK? Nó i mo thuairim, in my opinion, freisin. Beidh mé in am gach lá, sin tábhachtach, I will be on time every day. Déanfaidh mé mo dhícheall i gcónaí, I will do my best always. Ok, so sin an cheist agus sin an plean agus an treoir agus ansin tá nathanna cainte ansin. Ok, an jab atá agat ná scríobh. Ok, so déan an plean agus ansin scríobh agus úsáid an struchtúr sin. Go n-éirí leat agus slán go fóill.